bamakɔ i ka kalan b'i kun la i ka diplôme b'i bolo k'i bɛ taa baara ɲini bamakɔ k'i fɔrimu ka i tigɛ cogo ka ɲi c'est à dire k'i bɛ muso a cɛ bɔ a da cogoya la n'a ma kulusi bɔ de yira la yanni ka baara d'i ma i b'a fɔ ne manden princesse ma ko tu donc pour vous c'est normal alors que c'est l'abus ça c'est condamné diɲɛ dugu o dugu la o condamnelen don a bɛna kɛ kalabanci denya y'an da la yan ko tata rose labilalen an ye mali ye droit de bɛ mali kɔnɔ n ko dictature de bɛ ka passer au mali nin ye droit de ye ka muso minɛ ka taa datugu kaso la tata rose datugu kun t'a la ka bɔ dabaraba denya la k'a ka mɔgɔw ka 1 miliyɔn sara c'est à dire k'o y'a ka caution ye an y'a poste de ye réseau kɔnɔ an y'a ye de a bɛ ka passer réseau kɔnɔ c'est à dire que k'u ka 1 miliyɔn minɛ ka n'a f'u ɲɛna k'olu taara o wari sara ko reçu donna tan reçu bɔra tan tɔ c'est à dire que e cɛ mali mali mali mali ko trésor public o y'aw saraka de public de o tata rose kelen dalen don bole

adamaden taa tiɲɛnenw bilahi aw bɛ fɛn fɛn da maliyɛn denw ma a bɛ sara o bɛɛ la n ko de kama aw bɛɛ den bɛ kɛ lagalagatɔ den dajibɔ den dɔrɔgɛri den joint minna denw o de kama hali n'aw y'aw denw bila ka na faransi ninnu etazini ninnu kalan na n'u su jugu ma s'aw ma u bɛ se bamakɔ ni fa ni ba cɛ ni bɛni ba tɛ yɛlɛ u kan k'u faga a si tɛ kɛ fɛn ye ni fa ni ba cɛ aw y'aw si ban fantanw de tɔɲɔli la c'est à dire k'o wari de suɲɛ k'aw si ban jamana in piliyeli de la k'o wari de suɲɛ k'aw den lagalagatɔ hɛnɛbɔnɔ den ninnu c'est à dire que k'olu don avion kɔnɔ ɛɛ vraiment mon fils il a eu son bac il a eu son bac de merde que son père de merde là-bas

den bɛ cɛ ka taa d'u ma o y'a sɔrɔ dɔrɔgu y'a a so den tigɛ ka bɔ a la o bɛ taa kɛ lagalagatɔ dajibɔ ye tile fila k'a den sara ne den ma sa jɔn den bɛ sa tere jugu den ninnu mɔgɔ tɔɲɔla den ninnu aw ka mɔgɔ tɔɲɔla denya kɛ ni fa ni ba cɛ a bɛɛ bɛ bin aw den tere juguden aw n'aw muso jugu sago ninnu de kan manden princesse mankan don ture bolo k'e ye ala de tata rose tɛ sa i bolo koyi i b'i seko dama yira n'i ka pouvoir wa i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de ye tata rose ka démarche kɛ ne finman de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ i b'a sɔrɔ avocat wɛrɛ de tara o avocat wɛrɛ de ye tata rose ka démarche kɛ tata rose ka contenu kɔnɔ pas paga ma sɔrɔ min bɛ tata rose datugu donc o tɛmɛna devant le juge c'est à dire juge bɛ ordre di k'u ka na ee, caution sara ko n'u ye caution sara k'a bɛ labila ture b'a fɔ k'a tɛ bɔ ne finman de bɛ k'a fɔ aw ye n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ c'est à dire que mali justice kɔnɔ n bɛ ture dɔn ture ɲɔgɔnna kafiri saraka kɔnɔna jugu ta tiɲɛ ne ɲɔgɔnna fila a ma wolo ne finman de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ i bɛ t'a sɔrɔ tata rose ka avocat bɛ yen ne finman ma don a kɔnɔ dɛ mais bilahi ne bɛ ka contexte min fɔ a bɛ taa nin ɲini nin de ye ko kolomayɔrɔ ye du moment que cɛ taara tata rose ka contenu na pa paga ten u bɛ liberté provisoire demander liberté provisoire bɛ demander ni juge min ye parce que juge min b'a datugu yɔrɔ ɲɛ kangari da ye o kɔrɔbɔrɔkɛ o ye ture nunjuru de ye a b'u datugu selon ni juge min ka datugulen o juge ye ture nunjuru de ye donc du moment que a tɛ se ka labila a kalabanci tɛtɛ jugu tere jugu in fakoli kun dumbiya ka bilali la a ma bɔ kalabanci denya la ka sigi médiaw ɲɛma yan ko non ko n'ale ye datuguli kɛ ka ban k'a tɔ k'ale tɛ se ka kuma f'o la k'o bɛ juge de bolo nkalon don basakɛ kɔrɔ bilalen parquet ye basa de ye quoi ni fa ni ba cɛ ye basa tege jigiman de ye quoi c'est à dire i laban i bɛ kɛ basamuso ye e ni n'an bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ la ni fa ni ba cɛ c'est à dire que n b'i barika ban i bɛ kɛ basamuso ye i bɛ yɔrɔ min na sisan i ye basa de ye hali tege jigi tɛ basa kunkolo jaune tɛ dɛ e ye basa cɛman de ye mais an bɛ tila yɔrɔ la n b'i kɛ basa bogotigi ye ni fa ni ba cɛ i bɛ kɛ basa n ko n bɛ n pan ka n cu i kɔ kan bilayi n b'i kɔ kan c'est à dire n ko n b'i sɔnkun n b'a da tere jugu jatɔ walahi a filɛ ka fakɔli dunbiya a ma boli ka taa maka an de fɔlɔ mana fɔ yan ko ture bɛna taa maka a ma taa maka ne finman m'a fɔ n ka direct kɔnɔ yan n ko fakɔli ninnu ka mɔgɔw bɛ n'u labɔ k'a bɛna taa maka a ma taa ka taa kuti yɛrɛ kɛ maka ye a ma k'aw ɲɛna a ma taa maka ka cɛkɔrɔba datugulen to ni a ma ordre di n'a y'aw datugu ni fa ni ba cɛ n'i bɛ labila fo ordre ka bɔ ture da wa tata rose ka mɔgɔw ye démarche de kɛ avocat min b'a la a avocat ne t'a dɔn y'aw ka diplôme bɔ yɔrɔ min na o mais vous faites la honte de la magistrature moi je crois que an bɛ ka kow kɛ loi de kan vous vous avez peur de ture ture c'est un dieu mais c'est un basa moi je vous dis que c'est un basa mais c'est un basa de seconde zone aw bɛ taa aw ka kalan kɛ mɔgɔw b'aw sara k'aw ta aw tɛ ka mɔgɔw défend comme il se doit

abus de pouvoir bɛ kɛ client la aw se ka kuma i b'a ye avocat yɛrɛ de bɛ taa f'i ma ko non k'i k'i tɛgɛ da i dusu kan ko k'i sigi ten ko mali ko bɛ ka taa cogo min o tuma la c'est un petit il respecte pas c'est un petit il respecte pas mais c'est un basa mais c'est un basa il respecte pas a b'o respecte baliya k'aw de la n'o tɛ impoli tɛ a kana mun na a tɛ ka manque de respect lase ne ma réseau kan fa tɛ mɔgɔ la bɛɛ n'i minɛ cogo don il n'a pas dit qu'il est impoli il n'a pas dit qu'il est mal élevé il n'a pas dit qu'il respecte pas ses aînés il me voit sur les réseaux sociaux n'a y'a ba den a ka ne ka kuma kelen contester n b'a basa ku tigɛ a bɛ kɛ u bɛɛ ɲɛna il il c'est à dire quand on est impoli là impoli de bɛ bila i la qui est plus impoli que toi

mais c'est un malade e ka muso somɔgɔw bila ka 1 million bɔ aw bɛna bɔ ne la kalabanci denya la k'o sara ka don trésor public ture de ko k'u kana tata rose bila cɛ m'a fɔ muso m'a fɔ ture de don ni ture b'a fɛ k'i torturer c'est à dire k'i bila kaso kɔnɔ k'i torturer a yɛrɛ ka niveau la k'a ja ye a bɛ nin de kɛ a bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ka jatɔ denya papier ko kumaw y'an da la ko na kayi minɛna y a des procédures à suivre u bɛ t'i mamuso salen bɛɛ lawuli k'i mamuso min sara depuis des années la ko ka t'o mamuso o wolola dugu min na ko ka na n'o ka acte de naissance ɛ mɔgɔ min sara e saraka den an bɛ t'o ka acte de naissance bɔ lahara de ka na wa i mɔkɛ mɔkɛ dɔ o bolo jan nin tigɛlen i b'u bɔlen n'u ka saraka denya kumaw ye ka n'u yɛrɛkɛ i da la e mariguya de sa génération comme cela ko non vraiment il faut que nin papier ninnu de ka na dossier ka kɔsɔn dossier de tɔ he porti porta porti porta ne ye den ye e m'a fɔ ko dakala jan denya de ka di ye e m'a ko e kana nin ka di ye e dun famalen don ka bɔ ka kuma o monsieur bɛɛ k'i ta kɛ monsieur bɛɛ k'i ta kɛ e dun famalen don ka bɔ ka n'i sigi n'i kɔnɔ tere juguden ye c'est à dire n'i basa kɔnɔ in ye ka n'i sigi mɔgɔw ɲɛma k'e bɛ explication don e di dɛsɛlen don e ka loi ye loi jumɛn ni loi jatɔ tɛ e ka loi ye loi jumɛn ni abus de pouvoir ni o loi de tɛ e saraka den nantan kolo ye depuis quand mɔgɔ b'i ka liberté provisoire wari sara ka sɔrɔ i ma bila ça se passe où c'est parce que aw ye 1 million min fɔ o t'aw arrange o 1 million

zongɛba kakalaba totoba c'est à dire jatɔba de sa euh, génération parce que porti porta ne manden princesse de côté n sigilen filɛ Paris n'i ba den nantan n'i ba den c'est à dire nantan ko sanba wa jɔ n'i y'i ka n'i y'i ka commentaire wɛrɛ yan n b'i ta k'i don a tigi ba biyɛ kɔnɔ i n'a fila bɛɛ ba bo dingɛ kɔnɔ i ka commentaire wɛrɛ ka yɛlɛ saraka den danga den voilà ɛɛ eh, kuma ye yɔrɔ min na sisan sa o de y'o ye e parce que porti porta jugu sago t'a tiɲɛ ne ne manden princesse han diɲɛ don o don a n'i nana fɔ mɔgɔw ye parce que depuis kunu bi n bɛ ka nɛnini moderniser dɔɔni ka sumaya ko an bɛ k'a sumaya sumaya ni n ko don min na n b'a bila pepepewu n b'a bila n ka abonnéw de kama denmisɛnnin fitininw olu minnu bɛ n lamɛn ani tanti ni mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ n lamɛn c'est à dire que n ka direct kɔrɔla la ni n tora ka vidéo bila n'u bɛ to k'a bila vidéo kɔrɔ c'est à dire hali u tɛ n diyagoya dɛ u bɛ k'a fɔ n ye de ni négociation ye finman on t'aime beaucoup mais u tɛ k'a fɔ k'a dabila dɛ mais diminue les insultes hali k'a dabila u tɛ k'o kuma fɔ u bɛ k'a fɔ ko diminue c'est pour cela ni tile fila in na n bɛ ka nɛnini diminuer de c'est à dire ni n y'a diminiyeli kɛ ko n y'a bila n y'a bila n ka abonnéw de kama n'o tɛ e tɛ ni fa ni ba cɛ ni kaso b'a to ne tun bɛ nɛnini bila réseau kan ni fa ni ba cɛ ni mandat de dépôt b'a to ne b'a bila c'est à dire i tun bɛ mandat de dépôt sɛbɛn k'a ban ka mandat de dépôt don i kɔnɔ parquet pɔrɔti pɔrɔta ni mɔgɔ min jɛ i tun b'a tɔ don o kɔnɔ ka taa bo kɛ parce que n'a tɛmɛn'o kan n b'i ba bilen n'i sera ka fɛn kɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye a bɛ faamu wa e ma ne wolo e ma surunya ka ne wolo wa e ka ordre jatɔ den ni ne b'a lamɛn ala kana hɛrɛ kɛ n ye ne ka mɔgɔ mɔgɔ lamɛn ni n fa ni n ba cɛ a tigi i bɛ ne ni tiɲɛ de cɛ i bɛ ne ni jɛlenya de cɛ wa i bɛ ka kuma min fɔ nin i bɛ ka kuma fɔ selon i yɛrɛ tɛ fɛ c'est à dire i kana kɛ tan i kana bɔ tan mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ jatɔ denya kɛ mɔgɔw denw na ni n'i lamɛn sanpɛrɛn ka n kun ci e ɲɔgɔnna zonden e ɲɔgɔnna barika bannen den parquet pɔrɔti pɔrɔta e ɲɔgɔnna dangatɔ ta tiɲɛnen ni ne b'a bila e kama ala kana hɛrɛ kɛ n ye e bɛ se ka mɔgɔ bali nɛni na réseaux sociaux kan yan i bɛ mɔgɔ minnu bali i b'olu de dɔn n'i ka kaso n'a b'a to ne ka banɛni to i siɲɛ kelen ala ka n ni minɛ o de kama ne bɛ n tugu ka banɛni kɛ foyi tɛ e tun ye minɛli min fɔ o de kama n bɛ n tugu ka bilen seereya parce que e ba ma den wolo den min bɛ se ka ne bal'a la e ba den tɛ e ba den jatɔden ne k'a dabila ma e ba den zonden ne k'a dabila ma i ba den binkannikɛladen ne k'a dabila ma e ba den den nɔgɔlen den ne finman k'a dabila ma i b'a faamu wa hali ni n y'a diminuer n b'a diminuer selon n ka abonné mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin fitininw kan min bɛ ne finman suit parce que n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna dɛ i kana ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i ka taa k'i nɔ to ne finma ye n ka moment marqué a ye min diya a ma min diya o sɛbɛnna o kɛra wa o banna ne m'a marqué ni mɔgɔ ka jatɔ denya ye ne m'a marqué ka mɔgɔw den fitininw minɛ ka na jɛnɛya denya k'olu la ne m'a marqué ka bin mɔgɔw denw kan k'u ta ka t'u bila kaso la ka n'i jɔ i basa k'u kan c'est à dire que k'i bɛ veste don k'i waga galon kan ne m'a kɛ ka mali miliyɔn minɛ c'est à dire que video jugu labɔ kan c'est à dire que binkanni jugu kan c'est à dire que adamadenw k'an sigi ko volontairement ko ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ cɛn ou bien k'i kabila bɛɛ cɛn ko wari o la ne de bɛ n tɛgɛ kɔrɔta video kɛlaw la k'a cɛ ba den tɛ n'i bɛ se k'a fɔ ko ne finman ye video kɛ i kan k'i nana don ne finman kunna ko ka ne finman négocier ka ne to video la ko ne ye video bila a ja gɛlɛya yɛrɛ tɛ maliyɛn den na vidéokɛla bɛɛ bɛ wele k'a dabila ne tɛ wele k'a dabila dɛ cɛ kelen ani muso kelen minnu bɛ se ka kuma ne fɛ malika le lynx n y'a fɔ ye malika tɛ don ne kun yɛrɛ k'a dabila jamais de la vie mjd t'a fɔ ne ma ko finma i kana nin kɛ dɛ jamais u bɛ kuma de fɔ ne ye ne bɛ kuma min faamuya u ka kuma kɛ cogoya c'est à dire selon u bɛna ni respect ani kuma ɲɛfɔ ye cogo min na ne b'a faamuya selon c'est à dire ne bɛ ka ko min kɛ n b'o ko bila ka taa dɔwɛrɛ la mais hali a ko bɛɛ yɛrɛ tɛ dɛ parce que u tɛ don ne kunna ko bɛɛ la hali u tɛ ne ɲininka ko bɛɛ la a bɛ faamu wa e ba ye den wolo den min b'a to ko min ka d'anw ye réseau kan k'an t'o kɛ o ba den ye yan e parquet porti porta e jatɔ tere jugu c'est à dire que zon barababa de sa race mɔgɔ ta tiɲɛnen mɔgɔ halakilen adamaden nɔgɔlen e e bɛ se ka jɔ ne mande princesse ɲɛma k'e b'a fɔ ko ka ko la i tɛ kaso ta i k'a ɲimi ani bi cɛ ye ne ye kaso dɔ kɔnɔ ani bi cɛ ye ne datugulen dangatɔ danga de b'i kɔ fɛn b'e kɔ a ka jugu ni danga ye adamaden inférieur parquet porti porta ala y'i dan k'i kɛ maani de i bɛ sa k'i to maaniya la fo k'i sa i tɛ kɛ maaba ye

ne finman de ko ten merci beaucoup grand sœur grâce à mes grand sœur wallahi bilayi u yɛrɛ b'a dɔn parce que n'i jiginna olu de bɛ don finman an t'a fɛ ka nɛnini mɛn i da olu de ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ ne finman ka ko la n kɔrɔmuso c'est à dire ni n ko grand sœur ne bɛ grand sœur dɔ fɔ depuis ne ka video daminɛ aw t'a dɔn grand sœur kelen min don aw bɛ sa aw t'a dɔn grand sœur kelen min don bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ grand sœur in ye mɔgɔw si tɛ grand sœur in ye mais grand sœur in yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn walayi ma grande yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn min ye ne ka grand sœur wa MJD b'a dɔn min ye ne ka grand sœur ye mais c'est à dire caman b'i yɛrɛ ye grand sœur in kɔnɔ aw tɛ o aw tɛ se ka kɛ ne grand sœur ye ne y'a fɔ f'i jogo de ka ɲɛ pour que ne finman yɛrɛ ka sɔn i bolo c'est à dire i jogo de ka ɲi ne finman bɛ sɔn i bolo n'o tɛ kaso tɛ dɛ kaso ju ka misɛn parquet porti porta ni plainte ju ma misɛn ala kana hɛrɛ kɛ n ye depuis i bɛ ka plainte da ne kan ni min ma fara ne finman ta ka fɛn ma bɔ a la wa fɛn yɛrɛ tɛ bɔ a la mais ni n ye min dimine don min na e tɛ dɛ parquet i ju ka misɛn bilayi n b'a kɛ n kɔrɔmuso ninnu de kama ani denmisɛnni fitini minnu bɛ ne finman suivre ni ne ka di olu ye e ma ye ko bɛɛ kɛ ne la e ma ye o bɛɛ la ne ka di mali jeunesse ye e ma ye e ma y'a bɛɛ la c'est à dire mali jeunesse bɛ ne tɔgɔ fɛ e ma ye denmisɛnni fitiniw hali den fitiniw b'u ba kan ne finman ka di u ye hali n bɛ ka nɛni kɛ n ka di u ye o tɛ di bɛɛ o tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ o tɛ di bɛɛ ye fana wa bɛɛ t'o sɔrɔ fana wa k'an ta k'an ja mali faamaw ye a y'i ja m'i ja ne ko ka di mali faama bɛɛ ye mali faama bɛɛ sans exception ne finman ka d'a bɛɛ wa a bɛɛ bɛ n dɔn a bɛ faamu wa touré fɛn foyi tɛ jagoya diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn foyi tɛ jagoya ye n'ala y'i dan k'i bɛ dɔn i bɛ dɔn n'ala y'i dan k'i bɛ ja mɔgɔ i bɛ ja mɔgɔw ye n'ala y'i dan ko adamadenw bɛna siran i ɲɛ u bɛ siran i ɲɛ cɛ jagoya tɛ mɔgɔ si tɛ forcer e touré ju ka misɛn an ka fanga kɔnɔ k'e bɛ maliyɛn den dɔ changer i ju ka misɛn dɛ touré fo mɛri e sera ka banɛni bɔ maliyɛn den jɔn na kelen fɔ an ye dɔrɔn an k'a mɛn a maliyɛn den tɛ yen e sera ka banɛni bɔ min na maliyɛn den bɛɛ bɛ banɛni kɛ e touré yɛrɛ ɲɔgɔnna banɛnikɛla fila tɛ jatɔ kakala e ture binna an dɔgɔninw kan yan parce que i bin'u kan de dɛ i ni kelen ma bɔ k'a diyara min ye nin ye binkanni de parce que tu as abusé de ton pouvoir pour coucher avec ces filles là pour coucher avec ces femmes mariées parce que n'i y'u minɛ i bɛna ni article dɔ de i bɛna ni code dɔ de parce que mali la ne y'a fɔ aw ye kalan ma développé kalan ma développé o o de b'a to aw bɛ berner tan n'o tɛ nin tɛ kɛ mɔgɔ la yan o non mais a tɛ kun polisi la k'a b'i ta kɛrɛfɛ k'i corrompu a tɛ kun avocat la yan k'a b'i ta kɛrɛfɛ k'aw ka coucher n'a tɛ kun procureur la k'a b'a to i ka procès ma n'a y'a kɛ a ka baara bɛ ban e ala kelen ka kɔrɔbɔ n'a y'a kɛ bilahi ni cliente ko ko karisa bɛ k'i harceler n'a ka baara ma bila mise en pied la u ka recherche kɛ n'a jɔra la n'u ma tenue bɔ a kan na ala kana hɛrɛ kɛ n ye mais aw fɛ yen mali la n ko c'est normal i ni denmisɛnnin o denmisɛnnin dara bilahi i binna bɛɛ kan ɛɛ jim kamara i tɛ t'i fa n'i ba regretelen ta yanni ture k'i fa don i kɔfɛla la k'o ta ka t'o datugu i tɛ t'i fa n'i ba regretelen ta e de bɛ ne ka direct kɔrɔ yan ne bɛ ture faga fo sini lahara je vais rien regretter aw de ye danga den saraka den dusuntan denw ye n'i ka commentaire dɔ wɛrɛ yira n na n bɛ ture don i bo dingɛ la a bɛ faamu mande princesse mankan de don tɛ tan tɛ mɔgɔ ci ne ne ci je bouge pas voilà donc c'est à dire que i bɛ u ye de ten musomanin ninnu ye ten muso furulenw wo musomaninw n'a b'u bagabaga de ɔn article dɔ bɛ yen en tout cas i bɛ i bɛ fɛ i bɛ ka suivre tu es suivi par la justice o suivili ninnu ma ban donc don o don i ka kan ka nin signature kɛ ka na présenter kɛ alors que tu n'as rien archi rien fait donc a b'a dɔn a bɛ se k'i minɛ k'i datugu heure bɛɛ la n'a ma min ka passeport confisqué don o don a bɛ to k'o tigi wele c'est à dire que i wuli cogo i taara kunu sira yɔrɔ jumɛn na o yɔrɔ tagali jate minɛ dɛ i bɛ ka surveiller ko i tɛna fɔ k'i bɛ voyager kɔni ka taa yɔrɔ la i kana bɔ jamana da fɛ dɛ nin bɛ ka k'i la donc a bɛ to nin kuma ninnu de ɲɛfɔli la a bɛ t'o la dɔrɔn a bɛ kulusi bɔ i la pour que olu surveillance in bɛɛ ka jɔ pepepewu a bɛ kulusi bɔ i la manden princesse e ye cɛ de ya e cɛ de ya tu fais la honte des hommes cɛ o cɛ n'e tɛ se ka muso ɲini i yɛrɛ ka muso ko k'a la f'i bɛ boli ka t'i dogo i ka baara de kɔfɛ e e ye ala ka dantanfɛn dangalen fɛn min e ye lɛ de parike pɔrɔti pɔrɔta e ye lɛ de nin fa ni ba cɛ ni ne y'i ɲɛ dɛ n'a tɛ fɔɔnɔ nege de bila ne la tellement que tu me dégoûtes e tɛ wele cɛw fɛ e ni cɛ yɛrɛ tɛ jɔ fankelen fɛ cɛ o cɛ n'e tɛ se ka kuma muso fɛ c'est à dire ni musow ka bɛn kan na fo ka boli ka tag'i dogo pouvoir de kɔfɛ c'est à dire k'o pouvoir ta ka bin an dɔgɔninw kan ka pouvoir ta c'est à dire ka bin an ka muso furulenw kan ka pouvoir ta ka bin an balimamusow kan c'est à dire que ni fa ni ba cɛ n'e tɛ lɛ de e ye ala ka dantan fɛ dangalen ni i kana dan magan taga ma dɛ ala ka kaba bin i kan k'i to maga n'i fa n'i ba cɛ n'i bɛ bin don min i bɛ taa jahanama wolonwulala la jatɔ kakala binkanikɛla o n'i bɛ suɲɛni ni ni zonya min kɛ kelen tɛ pariki pɔrte parike pɔrti pɔrta ani i bɛ binkani min kɛ mɔgɔ kan ɲɛngo den hasidi den parike n'i bɛ n'i bɛ complexe cɛw la de n ko n'i ye cɛ yɛrɛ yɛrɛw ye k'u ka di musow ye ko musow bɛ kanu la n'i bɛ complexe de n'i basafara de bɛ fara ɲɔgɔn kan i basafara n k'o de bɛ fara ɲɔgɔn kan aigrilen den de sa génération fatɔ den i m'a ye n'i sigi garan ɲɛma i bɛ to fatɔ denya min na i bɛ bali dɔrɔn i bɛ bɔ kuma kɔnɔna la i bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ kuma fara ɲɔgɔn kan e bɛ bolo ko e ka bɔ k'i sigi i bɛ ɲɛkumu min kɛ n k'an ka teni de b'i kan na e bolo k'i bɛ bɔ i b'i sigi i b'i gɔli nɔgɔlen den kamankɔrɔla kasama kamankɔrɔla gorogoroma in i b'o jɛngɛ k'i kɛ tan tɔ k'i togow yɛlɛ yɛlɛ k'olu jigin jigin mɔgɔw b'i lamɛn kona t'e kɔnɔ c'est à dire i bɛ ka kule kule olu minnu kun minnu bɛ k'i filmer ani i bɛ basakanya fɔ minnu ye k'u b'a lamɛn e bolo ko jumɛn ne bɛ s'a kelen na ni teni t'i kan na u b'i fuguwariden tigɛ sanfɛ ni duguma a cɛ bɛ e bɛ se min na i b'i ka daba denya kan fɔ biro kɔnɔ ni kamalenkɔrɔw donna n ko ni kamalenkɔrɔ donbatɔ donna ka taa parike pɔrɔti pɔrɔta ture ka biro kɔnɔ a k'i kolen jɛlen labɛnnen ye k'i ye cɛw bɔ n k'a b'i dɔgɔya de minnu donna a ka biro kɔnɔ a ye t'u ɲininka ko ne finman ko ten n k'a b'i dɔgɔya de n k'a b'i rabaisser de n k'a bɛ kuma juguw de f'i ma pour que k'i la énerver n'i y'a ye mɔgɔw t'i jaabi paseke maliyɛn bisimila i tɛ kaso de fɛ o kun ye ɲani ye kana maliyɛn tɛ kaso fɛ dɛ paseke e ka datuguli e ka datuguli ye ɲamadenya datuguli de e ka datuguli ye fuguwadenya datuguli de e ka datuguli ye zondenya datuguli de e ka datuguli ye jatɔdenya datuguli de e ka datuguli ye tɔgɔ ɲini denya datuguli de on s'en fout de ton datuguli e mana mɔgɔ mɔgɔ datugu an bɛ k'o tigi fɛ plus wa on te déteste

Procureurs bɛ Bamakɔ hali sini n'u bɔra k'u jɔ u tellement qu'ils sont jovial tellement k'u jeli man ka di tellement k'u ka tubabukan bɛrɛ bɛnnen don n'u y'u jɔ dɔrɔn diɲɛ muso bɛɛ kɛrɛnin bɛ sin ka sɔn ji sumani na ten o diɲɛ muso bɛɛ b'a fɛ k'olu procureurs ye o diɲɛ muso bɛɛ b'a fɛ k'olu avocats ye o diɲɛ muso bɛɛ b'a fɛ k'olu juges ye c'est à dire que k'a sɔrɔ olu ma bɔ ka n'u ta kɛ e ka mannequin jatɔya ye mɔgɔw ɲɛna taa tiɲɛni jugusago barika bannen nantankolon le plus kakala de sa génération pɔrti pɔrta je suis là à Paris et je vis très bien n tɔn bɛ ka bonya de n'i ba den nan ta ni loi min b'e bolo k'a loi bɛ ne bɔ n'a ye diɲɛ i tɛ bamakɔ kɛ buru kɔnɔ i k'a kun e bolo k'e b'i si ban parikeya in na de la e bɛ da o la ture i b'i kun n'i kala den ta ka bɔ parikeya in kɔnɔ wa mɔgɔw bɛ yɛlɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ na jamana in gérer wa olu tigiw bɛ kɛ ne kanubaga jɔnjɔn a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna o parike n'a ma kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna ala kana hɛrɛ kɛ ɲi a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna ne k'i ma o cɛ t'e ye cɛ min bɛ ne juger e tɛ o cɛ tɛ e ye c'est à dire que ne bɛ jɔ cɛ min ɲɛma ka ne juger ni ne jɔr'i ɲɛma c'est à dire k'i ka ne juger n'i kungɔ tɛ i ni bɛ bin ala ka dantanfɛn dangalen barika bannen jugu sago jatɔ n'i ye den ye i bɛ bɔ don o don ka interview kɛ ka n'i jɔ k'i ɲi nɔgɔlen wɛrɛ wɛrɛ mɔgɔw la kakala kɔrɔ de sa génération bɔ i k'a fɔ ko ko maa minnu bɛ k'a fɔ k'i bɛ abus kɛ musow la c'est à dire que bɔ i k'a fɔ dɔ ma ko nkalon don n'a ye cɛ o cɛ minɛ n'a donna n'o muso ye contact la a b'a fɛ ka da n'o ye e basa in cɛw de b'olu bolo basa tɛ basa tɛ jɔ olu kunna dɛ e ye basa de kamelenkɔrɔw de b'olu bolo e dun ye basa de ye wa cɛ yɛrɛ yɛrɛ o de bɛ se ka maliyɛnmuso la conquérir sinɔn basa tɛ basa i bɛ toujours basa b'a profite de basa b'a profite a ka pouvoir de la toujours ka muso ɲumanw sɔrɔ ka se olu ma n'o tɛ basa tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ i bɛ to i ka basaya de la koko la parce que porte porta i bɛ se ka min kɛ dɔrɔn de y'o ye sinɔn kɔfɛ i tɛ se ka papaka kɛ n'i ba den sini 10 heures kana n'a sɔrɔ yan ko ne k'i ma k'i basa n'an ta ni loi min b'i bolo n'o loi de bɛ ne ta c'est à dire ne mana extradé ka taa di e ma yen nɔ i yɛrɛ mana hali tubabuw natɔ ye n'o extradation ye i ka kan ka siran o ɲɛ parce que o ye bombe atomique de ye c'est à dire n b'i cɛci de jugu sago taa tiɲɛni e kɔnɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ maliyɛn dɔ la e dan ye nin de tu peux rien changer tu vas rien changer e ye mun bɔ maliyɛn ka tigita ko ko la e ye mun bɔ maliyɛn ka banni na e ye éducation dɔ yɛlɛma mali kɔnɔ depuis e na fɔ adama ni sisan cɛ n'i ka jatɔya tɔ la sinsin tɛ mali kɔnɔ e ye mun kɛ an ka denmisɛnninw b'o la an b'a fɔ k'an b'olu b'o la e cɛkɔrɔba bɛna jatɔdenya daminɛ anw dala jamana in kɔnɔ c'est à dire ka wuli k'i ɲi waga waga anw dala k'e bɛ danbe segin so e bɛ danbe segin so muso fila b'i bolo so i yɛrɛkɛlen don mɔgɔw denw kan hôteliw la e bɛ danbe segin so muso fila b'e bolo so saraka den ɲɛ bɛ mɔgɔw ka muso furulenw de la ka ku den yɛrɛ kɛ olu sanfɛ e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye jatɔ jatɔ bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye taa tiɲɛni jugu sago e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ɲɛna jamana in kɔnɔ yan nɔ i b'an badenw minɛ ka t'olu datugu wa la 5 miliyɔn les 20 miliyɔn les 25 miliyɔn minɛ k'o bila i pɔsi kɔnɔ zonbarababa e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ɲɛ k'i dɛsɛra mgd la ka taa musomaninw cɛ k'olu datugu ka sɔrɔ ko mgd basa e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye nkalontigɛla n'i ye nkalon yɛrɛ tigɛ anw fɛ danbe ko kuma yɛrɛ banna silamɛya tɛ nkalontigɛla fɛ c'est à dire que kerecɛnya eh, tɛ nkalontigɛla fɛ mais diinɛ la n tɛ diinɛ la a tɛ nkalontigɛla fɛ e nkalontigɛla nɔgɔlen jɛnɛyakɛla ala banna diɲɛ sɔn o sɔn na diɲɛ kɔnɔ sɔn jugu a bɛɛ b'e la bilahi ala ko a tɛ yafa munafiki ma fo ka taa diɲɛ ban munafiki ye maa ye maa min bɛ ko da mɔgɔw la mɔgɔw ma deli ka ko min kɛ k'o ko da mɔgɔw la e tɛ nafiki e ye munafiki de ala ye fɛn min kɔn c'est à dire k'a fara kabayira jurumu kan o ye munafikiya de ka fɛn da mɔgɔ la fɛn min tɛ tiɲɛ ka tila k'a tigi lajɔ k'i b'a kɛ tiɲɛ malika ye pɔsiw dɔ kɛ o don na malika ye min fɔ pɔsi in kɔnɔ a ye tan de fɔ dɔrɔmɛ tɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ ture y'a kɛ ne yɛrɛ la a b'a essayer de k'i manipuler au fait que e kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye k'i bila i bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ ou bien i bɛ groupe minnu na k'i bila olu tigiw la hali sini aw ka parquet b'a sigi a ka so a b'a yɛrɛ ɲininka ko ne den nin ye mun den suguya ye hali sinikɛnɛ tuma min na an ni mgd ka kɛlɛ daminɛna pour que ka malika ka yen yɔrɔ kuma dɛ k'o de sɔn ji la wagati min na an ni mgd ka kɛlɛ kun daminɛna yɔrɔ ne finma kun ma don kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ wagati min na ɛɛ eh, nɛnɛsa ninnu ni eh, jɛnɛba ninnu ni fɛn ninnu olu ka kɛlɛ bɛ daminɛ tuma min ni mgd ko k'a man tɛ ka tugu datugu parce que ko anw de nana ni vogali ninnu ye eh, c'était strictement c'est à dire privé an ni mgd ye ɲɔgɔn minɛ o tuma min na est ce que aw hakili b'o wagati la

ko non ko ne filɛ nin ye c'est à dire que ko ne bɛ ko dɔw kɛ ko ne t'olu kalama ne t'olu conséquences dɔn sinon moi je suis pas quelqu'un de méchant et puis je suis pas quelqu'un voilà de fɛn dɔ mais ne bɛ mɔgɔ dɔw de bolo genre ne t'olu fɛn taacogo de dɔn ne ka n hakili to n yɛrɛ la olu ko ninnu de la ne y'a kɛ yɛlɛ ye a ma wa a don ne ye yɛlɛ ci ka taa a ma parce que n bɛ kuma kelen f'i ye pɔrɔti pɔrɔtan ne tɛ n ka mɔgɔ kɔrɔ bila mɔgɔ kura ye fo ka taa diɲɛ ban i nan'a sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ min dɔn ou bien mɔgɔ min sababuya y'a to hali ne ye deux minutes kɛ k'i défendre kan'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ ne kunkolo ka girin a ma trop e ka misɛn e tɛ hali ɲɔgɔnna wɛrɛ ka misɛn a ye tile fila kɛ a taara a munumunu a y'a munumunu ka na a nan'a fɔ ne ma ko c'est à dire ko wolosɛbɛn fila de bɛ ne la o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka na ni ne ye au fait pression bagabaga quoi a bɛ fanga ne sa ne tɛ bagabaga ture ne tɛ den ye den bɛ depuis ala ye ne dan n'i ko ko la fanga dɔrɔn ne b'a kɛ ne tɛ taa fo k'i sa ne tɛ den ye c'est à dire a y'i diya domaine o domaine kan ne tɛ taa diyagoya la n'i ko ne tɛ ko o ko kɛ ne b'a kɛ n'i ko ko o ko tɛ kɛ ne bɛ segin k'o de kɛ c'est à dire n'i ko ko min tɛ bɛn ne b'o de kɛ tuguni i tɛ ala i tɛ kira i tɛ ciden i ma ci mɔgɔ ma fana a nan'a fɔ ne ma ko wolosɛbɛn fila de bɛ ne bolo ne ko k'i ko di ko wolosɛbɛn fila ne yɛlɛla c'est à dire que fo ka n bɔ n ka lit kan ka n bin duguma ne ko ne wolosɛbɛn fila n ko depuis ala ye ne dan wolosɛbɛn kelen de bɛ ne la i sigilen don maternité min kunna kɛ i turulen filɛ nin maternité min da la c'est à dire que i ka bureau filɛ maternité min filɛ nin kɔrɔ kɛ ne wolola o maternité de kɔ c'est à dire que mairie yɛlɛmana ka n'i tɔn kɔfɛ mairie min b'i tɔn kɔfɛ ne ka papier bɛ ɲɛnabɔ yen depuis ala ye ne dan papier kelen de bɛ ne la ne ka papier fosi ma deli ka falsifier fɛn ma bɔ n si la fɛn ma fara n si kan n k'o tɛ ne ye n ko mɛ n'i mago bɛ ne ka renseignement na yanni i ka n'a fɔ ne ɲɛna e ka ne ɲininka ba ne yɛrɛ bɛ n ka wolosɛbɛn ci i ma a ye taa aw ka parquet ɲininka ni ne finman m'a fɔ a ye tan n ko ne yɛrɛ bɛ n ka papiye ci i ma a ma se i k'a fɔ sadiri a ma se i ka na ne ɲininka ko ye nin b'i bolo nin ne ɲininka dɔrɔn n'i mago bɛ fɛn fɛn na ne yɛrɛ la ne ɲininka n b'a d'i ma parce que n bɛ n dogo mun de la ne k'i ma n k'a ba den t'i ye min bɛ se ka ne bɔ maliyɛnya la a ba den tɛ ye koyi e tɛ i ka misɛn a ba den tɛ hali den min tɛ ye tɛ se n y'a f'i ye cogo min na parquet pɔrɔti pɔrɔta parquet marifatala o kelen de don e ni ne depi o ta an bɛ jɔyɔrɔ kelen de la a ma kɛ yan i tɛ se i ba ma den wolo n y'a f'i ye ten inbox kɔnɔ wagati min na a nana sama ka tugu k'a tɛ bila i ni mjd ni ɲɔgɔn cɛ n ye mjd ka pour ta wa je n'ai pas regretté je vais jamais regretter i ma ya a b'i manipuler de wa hali n'a y'i minɛ a bɛ kuma de don a ka enquêteurw da olu k'i manipuler pour que i bɛ jɛkulu min ou bien mɔgɔ min ka di i ye a bɛ doute semer i kun na a bɛ doute semer i kunkolo la envers ces gens n'i ba de bɔ k'i m'a essayer ka na don ne kunna ten ne ka invisible ko la k'i bɛ kuma ne fɛ ten i ba ma den wolo den min kunkolo ka bon ni ne ta ye ture i ka misɛn ture n k'o de kama ne bɛ se ka n to yan nɔ ka ankɛti kɛ k'a d'e ma mali la c'est parce que ne b'a dɔn n'i ye de i taara kalan de kɛ dɛ mɛ ne finman b'a dɔn ni e ye de e ma deli ka mɔgɔ lase aw ma o ne ni mjd b'an ka dosiyew ta i bɛ bɛ mɔgɔw minɛ par rapport an ka dosiyew la an b'i wele o depuis i ma na an kun b'an ka dosiye traité ten an m'an ka dosiye traité fana ko mɔgɔ tɛgɛ ka minɛ ka taa datugu kaso la an bɛ mɔgɔw réglé hali sini ni e tɔgɔ fɔra ka ne tɔgɔ fɔ ka mjd tɔgɔ fɔ ture ni fa ni ba cɛ mɔgɔw b'a préféré ka t'u ka dossier di e ma ka tɛmɛ ne ni mjd kan parce que toi tu es corrompu wari bɛ d'e ma e b'a bila mɛ wari tɛ ne finman bɔ mɔgɔ kan mali bɛɛ b'a kalama wari tɛ mjd bɔ mɔgɔ kan mali bɛɛ b'a kalama n'i ma ture n'a danna ko na ni kuma ye réseaux sociaux kan ko ka dossier ta k'a di ne mande princesse ma ou bien ka dossier di mjd ma ou bien ka dossier di ture ma mɔgɔw b'a préféré ka taa dosiye di e ma parce que u bɛ se ka wari di i ma ka dosiye lajɔ mɛ muso kelen min tɛ lajɔ ko parce que i nana wari d'a ma rezo kan ne mande princesse don n'i ye dosiye min ta n b'a traité f'a dan i ye si bonya ka n'i sigi i saraka den marifa den procureur tara kan ko ko an bɛ association malfaiteur e bɛ se k'anw ka malfaiteurya fɔ wa à travers par ne mande princesse ni e ye hɔrɔn den de k'e ye turelaka den yɛrɛ yɛrɛ parce que pɔrti pɔrta k'e ye halala den de c'est à dire que ni diɲɛ bɛɛ ko ko ne manden princesse bɛ corruption kɛ n'e y'i ba den parce que pɔrti pɔrta e b'a fɔ ko manden princesse tɛ corruption kɛlɛ parce que tu as eu à faire avec moi manden princesse mankan don toi tu as eu à faire avec moi o de kama e ni ne ka kɛlɛ c'est très très personnel n b'i saraka den kari ko amazoni gɔnfo lahara c'est très très personnel e b'a dɔn ne b'a dɔn ko c'est très très personnel i y'a essaye k'i bɛ min kɛ ne la i dɛsɛra bon ne b'a k'i la fo ka taa diɲɛ cɛ ci ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ɲini k'a b'i ta tiɲɛ n'a tigi dɛsɛr'i la en retour n'i bɛ se ka fɛn o fɛn k'a la i b'a k'a la awɔ wa en tant que maa sensible parce que porti porta wa k'o bɛɛ ko kelen ni n fa ni n ba cɛ i ka frappew ne fɛ c'est avec plaisir ne fa ni n ba cɛ ni plaisir de tɛ diɲɛ ko o ko n'a b'i humilier k'i yira diɲɛ na j'en serai la première à partager sur les réseaux sociaux à décortiquer ou avec plaisir porti porta e ni ne kelen de b'a bila dɔrɔn parce que fo ala fɛ i de don ni n fa ni n ba cɛ i b'a faamu mɔgɔw t'a dɔn min don e b'a dɔn min don ne finman b'a dɔn min don kuma ye yɔrɔ min na o le o di i b'i dogo mɔgɔ tɔw la kɛ mais e tɛ se ka dogo ne la e bɛ se k'i sigi i saraka den basa bobara kan k'a fɔ c'est à dire que i ye élément minnu minɛ k'a fɔ olu sɔmɔgɔw ɲɛna ko anw ye association de malfaiteurs de ye depuis ala y'e da e ni anw an jɛra wariko la tɔw bɛɛ ka bɔ yen e ne mande princesse dela ka jɛ wariko kuma la parce que porti porta

e ye mɔgɔ caman ka dosiye ta jamana in kɔnɔna la grâce à moi et MJD e eh, parce que e t'i ba den sa fɛn bɛ tɛ halala ye ne finman ko ten e bɛ sɔn k'a fɔ anw ma ko on est des malfaiteurs e bɛ sɔn k'a fɔ anw ma ko association de malfaiteurs e n'i ba cɛ ture e bɛ sɔn k'a fɔ anw ma ko association de malfaiteurs ne mande princesse ne donc drogue de bɛ ka don i kun na don min na i bɛn'a sɛbɛn ne kun na ko merci pour la ko pour la jeunesse malienne o don j'étais pas je fais pas partie des malfaiteurs o don j'étais pas malfaiteur don min na i bɛ don ne kun n'i b'a fɔ ko MJDw y'i muso ye o ce jour là les MJD là c'était pas des malfaiteurs ture ni mɔgɔ bɛ datugu mali kɔnɔ e de fɔlɔ ka kan ka minɛ k'i datugu e tɛ procureur ye koyi e ye vidéomanw kunna kɛ yalakɛbaga procureur de e ye procureur de procureur min nana sigi c'est à dire que vengeance kama ni mɔgɔ minnu donna i ka 18 kɔnɔ ka ala ta f'i ye i bɛ bila olu tigiw contre la c'est à dire ko k'i tigɛ k'i b'olu tigiw la tuguni mais i tɛ se ka papa kɛ i bɛ se ka baga malimɔgɔw de ma à part malimɔgɔw i ba ma den wolo den min bɛ tɛmɛ malimɔgɔw kan sinon moi je suis pas invisible je suis visible ne bɛ n b'i kalama fo ka se bi ma n tɛgɛ fila bɛ n na n sen bɛ n na je suis touchable n bɛ ye fana je suis visible n bɛ dumuni de kɛ ko mɔgɔ tɔw n'an ta yanni e ka page kɔfɛ ni mɔgɔw ɲini page kɔfɛ mɔgɔ in fila bɛɛ malika le lynx ale ni mjd u ka porte parole ye ne manden princesse de mais kuma ala t'a sira yira i la a t'a sira d'i ma e ye nkalon de ye ne ye tiɲɛ de depuis ala ye diɲɛ da ko bɛ ban tiɲɛ de la tiɲɛtigi bɛ sɛgɛn de a tɛ malo parquet pɔrɔti pɔrɔta i ba ma den wolo den min b'anw affronter yan réseaux sociaux kan e tɛ peut-être procureur wɛrɛ bɛ na n'a ye mali jeunesse nɛgɛn a bɛ mali jeunesse sɔrɔ n'a ye mali jeunesse kiri tigɛ tiɲɛ kan a bɛ mali jeunesse sɔrɔ n'a ye mɔgɔw datugu selon loi mali loi y'a fɔ cogo min na a bɛ maliyɛn jeunesse sɔrɔ u bɛ k'a fɛ mais e tɛ e ye jatɔ de e ye binkannikɛla de e ye nkalontigɛla de e ye miiribali de e ye tasibali de e ye kɔnɔ wo kelen de e tɛ miiri dɛ parquet pɔriti pɔrita e ka kan k'a fɔ association bɛɛ kun ma ko malfaiteur fo mjd ni malika famille parce que e ka procureurya la i k'i yɛrɛ kɛ cɛfariba ye grâce à moi ye mjd silamɛw ka bɔ bamakɔ yan k'u bɛ duwawu ta ye grâce à moi ye mjd e ka baara kɛlen tɛ o e tɛ gawaya n'e y'i si ban de c'est à dire que kayiw ni bafulabɛw ni ɲɔgɔn cɛ e y'i si ban e ye gawa de ye

a barika ye depuis k'i don mali baara la i bɛ mun kɛ ni ka maliyɛndenw datugu nkalon kan hali sini mɔgɔw datugulen don bafulabɛ i ka nkalon bolo hali sini mɔgɔw datugulen bɛ kayi e ka nkalon bolo ala t'e to yen dinili minna dɔrɔgɛri sigarɛti minna barika bannen ala t'e to yen hali sini mɔgɔw datugulen don i bolo i y'i kɔ don ka na jatɔ zon i ye mɔgɔ joli ka misi suɲɛ bafulabɛ yen i ye mɔgɔ joli ka motow n'u bolofɛnw minɛ u la kayi mara kɔnɔna la taa tiɲɛni e binna musomannin joli joli kan kayi sigi n'a gɔngɔn na yanni i segin kuma cɛ jatɔ kakala e binna muso furulen joli joli kan bafulabɛ il fume ah oui bien sûr il fume a bɛ dinili yɛrɛ de min ni ɲɔgɔnna marabali sigarɛti minna fila tɛ a bɛ dinili de min ne de y'a fɔ aw ye a ye t'a fɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ani buguni aussi a bɛ dinili de min ni sɛgɛnbagatɔ tun bɛ bafulabɛ ni kayi kuma min na sɔgɔmada fɛ a tun bɛ soli dinili f'i b'a ka dinili paquet y'a bolo a natɔ hali sini a bɛ sigarɛti min marabali kɔrɔ bilalen k'e bɛ n'i ta k'i yɛrɛ k'anw da la un petit basa margouillat comme toi k'e bɛ n'i yɛrɛ k'anw ka c'est à dire parquet kɔnɔna la c'est à dire ko e bɛ ka na ni mara ni ladamu dɔ ye zonbarababa

e ka bazɛn kasama ninnu i kun fasalen bɛ komi mɔgɔ ma deli ka hɛrɛya ɲɛ la sisan i kɔnɔw bɛɛ bɔra k'olu sigi an ka parquet da la c'est à dire que fifini b'i wa wa kilimu bɛ k'i ka mobiliw kɔnɔ sisan i taara so jɔ ka so ban i ye so min jɔ k'a ban e, e ka e ka parikeya wari de don c'est parce que i kɛra an ka parquet de la i kɛra an ka procureur de la république ye i bɛ ka terrain minnu kalabanciya i b'i ka parikeya kɔnɔ i kɛlen don terrain kalabanciya kala min ye c'était pas c'est pas grâce à

u ye cɛ o cɛ minɛ u taara u bɛ t'u sodominize de a bɛɛ saraka den c'est à dire mali n'a silamɛ jamana u bɛ taa walidenw sodominize de ja ja jɛgɛbɔw de bɛ taa mɔgɔw denw cɛ c'est à dire ka taa n'olu ye ko ɛse u bɛ t'i den maltraité yen nɔ k'i den ɲini a kɔfɛlaw bɛɛ fɛ ne mande princesse de filɛ ne k'a fɔ aw ye nin kuma in tɛ kɔntɛsite ni ne tɛ mɔgɔ t'a fɔ nin yɔrɔ in fɔlen filɛ sisan u bɛ boli ka extraordinaire réunion k'a convoqué a b'aw si ba extraordinaire réunion na k'a convoqué a bɛ ko o ko fɔ yen ne finman bɛ bɔ a kalama n b'a fɔ maliyɛn denw ye à temps réel taa tiɲɛnu e ka mɔgɔ minɛ ka taa mɔgɔ bagabaga o sera ka taa aw nɛgɛ tigɛ mɔgɔw denw na ka mɔgɔw minɛ c'est à dire ka taa olu fɔ o sera ka taa ku timiya mɔgɔw denw na taa tiɲɛnen ninnu n'i ye ko ye N'i ye ko ye c'est à dire k'aw bɛ jamana dɔ kɔnɔna la k'aw bɛ n'o kɛ o kuma la sa o ɛse sigilen don san ɛse aw bɛ taa ka bɔ anw de la koyi aw nana de k'aw bɛ taa kufa minɛ kufa ma minɛ aw bɛ taa n'aw m'o de faamuya aw b'o faamuya koyi n'aw ma taa nɔgɔma aw bɛ taa balawulama awɔ n'aw ma taa nɔgɔma aw bɛ taa balawulama a kuma in bɛ k'o dɔrɔn de aw na fɔdama ni sisan cɛ kɛ ko bɛɛ ko kelen aw ma na dɔ wɛrɛ foyi bila an ka jamana kɔnɔ ka procureur jatɔ dɔ ta ka t'o kɛ commune 4 c'est à dire que ka t'o kɛ procureur de la république o bɛ k'an ka denmisɛnninw minɛ k'u kɛ ka t'u datugu kaso la nkalon kan aw sigilen don dans un pays sérieux c'est à dire que aw de b'aw ka transition na k'aw bɛ ka jamana lasegin lataa ɲɛfɛ a bɛ fɔ sur les réseaux sociaux ko dɔ datugulen don kaso la k'a fɔra k'a ka 1 million sara k'o taara trésor public la aw bɛ se k'a fɔ k'aw m'a mɛn

aw don mobiliw kɔnɔna la musow bɛ taa ka pɛrɛn n'a ye sanfɛ ni duguma ni ɲɔgɔn cɛ jamana fankelen o bɛ kote dɔ la o kun den kelen dɔ in o bɛ kote dɔ la bingini ka awa n b'i don bingini ba biyɛ kɔnɔ i bɛna kɔmantɛri wɛrɛ kɛ n b'i ta n b'i don bingini ba biyɛ kɔnɔ i ka kɔmantɛri wɛrɛ ka se n ka dirɛti kɔnɔ n b'i boda pɛrɛn saraka den ɲamɔgɔden aw bɛ ka perese ne ma de o ne bɛ nalen o muso min ta tɛ mun na an b'a fɔ k'aw ye ba biyɛ si yɛrɛkɛlen denw de ya i ka kɔmantɛri wɛrɛ bɛ se yan n bɛ bingini don i ba biyɛ kɔnɔ n bɛ bingini ba biyɛ fara k'i don bingini ba biyɛ kisɛ den kɔnɔ voilà on continue hein c'est à dire o jamana kelen min kɔnɔna la an sigilen bɛ yen nɔ ɲamɔgɔdenw de don ne n'a ye ne diya de ne bɛ buzz ne de b'a yuguba n'a ka di ne n'a ka di ne ne de bɛ buzz faga a se de bɛ n ye a bɛ faamu wa n'a ka di n ye de n b'a yuguba n'a ka di n ye n b'a faga ni don min ye n diya n bɛna a yuguba c'est moi qui décide et je le fais quand je veux où je veux a bɛ faamu wa voilà manden princesse mankan don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci ne ne ci je bouge pas aw de b'aw ka dangadenya aller retour la ne tɛ mɔgɔ min fɛ ne t'i fɛ yanni diɲɛ wuli cɛ wa changement tɛ ne ta la dɛ voilà n bɛ nali o ne de y'o fɔ aw ye n ko le 14 ka ɲi ne de ye n ta fɔ aw ye o le 14 ka ɲi k'o bɛɛ ye ko kelen danga den ninnu jugusago den ɲamɔgɔ denw c'est à dire u bɛɛ danga den ɲamɔgɔ den sunguruba min yɛrɛ kɔ aw bɛɛ ta kelen n bɛ na dɛ voilà ne de y'a fɔ aw ɲɛna c'est moi qui décide n y'a yira u la de ci wɛrɛ t'aw la réseaux sociaux in sanfɛ ni nin ko ninnu tɛ aw tɛ lamɛn c'est à dire depuis ala y'aw dan ni nin ko tɛ an de ye tɔgɔ di aw ka prisonnière ma aw ka ba prisonnière in dɛ an de ye tɔgɔ in di ne ni mgd ni mama salimata a bɛ faamu wa aw nana ka n'anw ta sɔrɔ an bolo de o de kama depuis un bon moment n bɛna n ka sujet wɛrɛw traiter ka wuli ka taa parce que manden princesse de mankan don a bɛ faamu wa aw de ni nin tɛ ni nin yala yala in tɛ jeli danga den jeli barika bannen den jeli ɲamɔgɔ den ɲamɔgɔ den wololaw nɔfɛ aw tɛ se ka aw yɛrɛ ye aw tɛ se k'a ye k'aw nana kuma dɔ fɔ o tɛ ne ta ye dɛ a bɛ faamu wa ne ka tɔgɔ ne y'a sɔrɔ parce que ne bɛ se kuma de la ni sujet min ye n diya n b'o de traiter quand je veux où je veux comme je veux a bɛ faamu wa voilà ne ta tɛ kuma ye ten dɛ ne b'a preuve de yira terre à terre wa don min na n'i nan'i wuluden karili daminɛ n bɛ tila tuguni ka segin a kuma kan ka mɔgɔw hakili jigin ci tɛ aw de la ni nin tɛ nin ye ci fu de ye ne bolo parce que ne kala ne y'i faga ka ban ne bɛ n sigi de ni ne ye n ka effet kɛ ka ban ne b'i to i k'i yɛrɛ ni tɔ faga de n bɛ tila ka na n bɛ n sen digi kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛ faamu wa mais aw bɛ tɔgɔ min kɔ nin wagatinin na temps tɛ n bolo n t'a di fana a bɛ faamu wa n'a y'aw diya aw bɛ mɛn aw ka manamana ko n'aw ka patapata ko bɛɛ la ni kɛla n bɛna a bɛɛ jaabi question c'est à dire réponse par réponse fɛn fɛn kɛla n b'a bɛɛ défini pas à pas a bɛ faamu voilà manden princesse mankan don saraka den jeli jalen den ninnu aw ko man di ne ye aw ma faamu hali n'an taara lahara kɛnɛ kan ne t'aw fɛ hali mɔgɔ min b'aw fɛ ne t'o tigi fɛ moi je change pas ne t'a la dɔrɔn ne t'a la de un point deux traits c'est tout porte porte an ka taa ni ɲɔgɔn ye sɔɔni sisan n bɛna sɔrɔ ka nin tigɛ mhm. voilà aw bɛ hakɛ to n y'a fɔ aw ye n ko n bɛna nɛni doze de n m'a fɔ n ko n y'a bila pewu mais je vais doser à cause de vous mais nin dangaden ninnu dɔw bɛ yen i b'olu ta don la ka taa parce que dangadenw de don kɔ i m'a ye voilà o de la n ye nin yɔrɔnin ta n y'o doze n kɔrɔmuso sɛbɛlama ninnu c'est à dire ani dɔgɔnin fitinin ninnu ni n terikɛw ni kɔrɔkɛ minnu bɛ aw bɛ hakɛ to a y'a mɛn ani an tanti minnu bɛ ɛri in na aw bɛ hakɛ to voilà sisan an ka taa n'an ka an ka kuma tɔ ninnu la an bɛ sɔrɔ ka bita ni ɲɔngiri yan o jamana kɔnɔna la o jamana bɛ taa ɲɛ ka muso bila k'a ka taa wari sara k'a bɛna labila muso ka wari ka taa sara ka na ni resi ye perezidan sigilen don bɛɛ ɲɛ b'a la transition bɛɛ kulo b'a la fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mali la transition ɲɛ b'a bɛɛ la a kulo b'a bɛɛ la mais u tɛ kuma parce que u b'a fɛ ka dictature de semer u b'a fɛ ka adamadenw nasiran jagoya n'aw bɔra nin na aw tɛ sɔrɔdasi fanga kɛ tugun ni aw bɔra nin na hali ni sɔrɔdasi fanga filila maliyɛn ɲɛkɔrɔ maliyɛn bɛ boli aw bɛɛ m'a fɔ an siya ko buwa ka fisa ni nin yan buwa bɛ lahara walayi aw peresera buwa ma buwa yɛrɛ tun tɛna a ka san tɔ dafa ka sɔrɔ buwa ma sa aw peresera ala ma yan aw peresera buwa ma yan aw maliyɛnw ko k'aw de bɛ se ko la buwa yɛrɛ tun kɛtɔ tɛ k'a ka fɛn tɔ laban ka sɔrɔ buwa ma sa o kunda man di mali la ni nin ni n'aw ka mali ye don o don aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn na ni n'aw ka mali ye don o don aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la c'est à dire galonba tigɛ c'est à dire dɔ bɛ na parakata parakata kan fɔ aw la ye te kun tɛ kuma min na ɲɛ tɛ kuma min na venir chercher son enfant à Bougouni, hein. il est au courant de ça. K'a ka taa den ta Bougouni, jɔn voilà chef cartel irisi jɔn ka taa den ta buguni pɔrti wa a sɛbɛnnen pɔrti ee chef cartel ninnu na figew fɔ mɔgɔw ye sa chef cartel jɔn de den bɛ buguni ala ye n jaabi sa jɔn den bɛ buguni ka nin den ba in bila yan contact di ha pɔriti ayi a bɛ nin kɛ ni n'aw ko k'aw bɛ nin den kɔnte kayi ni buguni ni bafulabɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ dɔ kɛ dɛ a bɛ i saraka de k'i ka t'i ka kɛnɛma den ta buguni parce que pɔriti pɔrita i jɔ n ka t'o den yɛrɛ ɲini ka t'o ka arakisɛma ɲini ka n'o di mɔgɔw ma han ça fait pɔriti ye kɔnɔ da mɔgɔw denw na buguni

ko k'i den bɛ buguni k'i ka t'i den nɔfɛ e ala den cɛman de don wa den musoman de don an de na ka tila ka t'i ɲini koyi walayi i fa kɔni ɲɔgɔnna jugu sago basa fila tɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ wa e fa jugu sago den y'i bolo koyi mais an bɛ t'i ɲini a bɛ jɔ n'i ka fɛnw ye mɔgɔ min t'a ma o den ma don ekɔli la cɛ de don ko cɛmanin don i ye i ye nin ye sa mɔgɔ min y'a ye den in tɛ ekɔli la mɔgɔ min y'a ye a tɛ wari foyi ci ka taa den in ma alors que an ka jamana wari bɛɛ suɲɛ i bɛ t'a sɔrɔ e ala c'est un garçon e ala mon fils i kɛ pewu n bɛ t'i ɲini k'i ka ko ta sun kɔrɔ ka n'a pɛnpɛrɛ réseau kan forcé il va s'occuper de toi il va te mettre dans le meilleur école il va te payer chaque mois sinon n b'a basa kɔ kari kuma yɔrɔ min na o le y'o di parikɛ pɔriti pɔrita i denkɛ min ye buguni ye n'i bɛ k'i yɛrɛ la ɲinɛ a kɔ t'a don ekɔli la i tɛ i denkɛ bɛ buguni i yɛrɛ bɛ yaraba den na bamakɔ kɔnɔna la i tɛ cɛ labɔ buguni ka n'a don ekɔli la bamakɔ taa kɔnɔ da mɔgɔw denw na c'est à dire k'e taara baara la e bɛ taa baara la i bɛ taa kɔnɔ da mɔgɔw denw na yen ka taa ka den ni ba to i tɛ wari ci o ma saraka kɔrɔ bilalen jatɔ kakala han i dun mana nin fɔ anw ye anw k'i den ye buguni e o diyara ne ye sa aw fana tɛ na dosiyew kɛnɛman diri aw fana ka don inboxw kɔnɔ aw ka kow kɛnɛmanw di aw ka taa dɔrɔn je vais gérer le reste moi je vais gérer le, le reste là ça c'est même pas un souci chef carter kan abonné i la de a

c'est c'est c'est nin ka kan ka expliquer de n'a ma ɲɛ ko cɛ in bɛ ka bin mɔgɔninfinw kan jamana in kɔnɔna la yan an bɛ taa den ninnu de ta ka taa kɔnɔ da mɔgɔw den na buguni e i m'a dɔn parike ye mɔgɔw tɔɲɔ ka taa kɔnɔ da mɔgɔw den na buguni ka taa ka den to a ba bolo cɛmani en plus un garçon Est-ce que ça s'est fait Un garçon qui a tant besoin de l'aide de son papa. Ouais, bɛ t'a sɔrɔ o denni kun ye denmisɛnnin fitinini mɔgɔ min ta ma o kun ka kan ka furu cɛ ma o ka furu ko tiɲɛ o ni denkɛnin filɛ nin ye ten to buguni mɔgɔ min ta ma a tɛ ka wari foyi ci olu ma o o ɲama bɛ to i parike pɔrɔti pɔrɔta o ɲama va te laisser mɔgɔ tɔɲɔla den i bɛ taa kakalaya kɛ fana i taara ekɔli kɛ tu tu tu tu tu peux pas te protéger

parce que ne ka kow bɛ n bolo mais cette fois ci la an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ne kun kelen le petit a le, le petit basa la a sera bɛɛ ma ani bankiyew tun bɛ ɲɔgɔn na c'est à dire que ani silamɛw bɛ ɲɔgɔn na ani kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn na ani kemitiw bɛ ɲɔgɔn na ani somaw bɛ ɲɔgɔn na ani denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na ani influenceuses dɔnkilidalaw cɛ in sera bɛɛ ma

tanti dɔgɔnin wa ee amira i fana sa i fana kɔni kana nin ko ninnu ɲɛɲini e n'i bɛna don mɔgɔw ka ko la n'i bɛ taa fami kɔnɔ de amira ni n'a ma kɛ n dɔgɔnin a bɛ kɛ n kɔrɔmuso ye n'a ma kɛ n kɔrɔmuso a bɛ kɛ n tanti amira nin question ninnu ɲininkali dabila c'est la même famille n'i ko buguni kɔni an bɛɛ de ye maliyɛn ye voilà amira e filɛ nin ye i ka naafigiya la k'i bɛ mɔgɔ sɛgɛn wa tu tu tu tu tu poses trop de questions c'est pas bon

C'est à ce moment ka bonya ka tɛmɛ nin kan parce que moi ma tellement que je connais les bassa là je connais le travail du bassa là je sais ce qu'il fait vous voyez malien aw ye nin ye muso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na muso min n'a furu cɛ bɛ ɲɔgɔn na o bɛ taa se ma i ka parike kɔnɔ k'i k'u ka furu sacogo ɲini ee ça m'intéresse parike pɔrɔti pɔrɔta filɛ a ye kɔnɔ da waliden na dɛ a ye kɔnɔ e sisan y'a sɔrɔ n bɛ pitagɔri ka mɔgɔw fɛ merci là-bas a filɛ ka kɔnɔ da denni na dɛ a filɛ nin ye dɛ buguni dɛ ka kɔnɔ da waliden na dɛ ka sɔrɔ k'i kɔ don ka taa ka den cɛmanni to e parike tɛ miiri koyi parike e parike parike parike walayi ala y'i ta i sen na k'i bila

ayi ma y'a k'a to ten fura kana sara fɛn ma fɛ ala b'a sara i ma mɔgɔw tɔɲɔ de dɛ a yɛrɛ nin kɛ yɛlɛ ko ye ne kɔrɔmuso ka furusa kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ ko cɛ kun na segin esike o bɛ segin tuguni kuma dɔ la an bɛ taga k'an bɛ furu sa hali a ma sa an kɔnɔ peut-être a bɛ ɲɛnabɔ i bɛ t'i jigi da parike min kan parike bɛ ala minɛ a kulusi bɔ ne balimamuso la fo ka taa den kɔ b'o la den cɛmannin a bɛ tila ka ban ka okipe den na mali ye wa ayisa y'o to n ka kasi kɛ sa aw kɔni ka to aw tɛ n dɛmɛ kasi la aw bɛ tila ka kɛ yɛlɛ de aw kɔni kana yɛlɛ ɲɔgɔn ka porobilɛmu na mali ye o yanni aw k'an dɛmɛ kasi la a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ nin ko in kɛ yɛlɛ de ye kɔnɔ kɔnɔ walimuso walimuso bɛ furusa la a bɛ taa kɔnɔ d'o la parike o parike de nana jɔ n ɲɛma k'ale tɛ silamɛ dɔ datugu silamɛ dɔ ye a bɛ ka digi n na trop o parike de bagana ne cɛ ma fakoli dunbiya ka taga ne cɛ datugu ko pasike k'o ye kemiti ye o dun ma deli ka muso wɛrɛ furu ka fara ne kan ne fima

bon maliyɛnw ne bɛna taa quoi mɔgɔ bɛ sɛgɛn min min ye aw ni ne ka problème ye dɛ aw fana t'a fɔ de ni kuma sera yɔrɔ dɔ la a tiɲɛna manden princesse an ye dɔ kɛ kuma la bi an ye dossier kalaman dɔ sɔrɔ nin kɔrɔ donc manden princesse va te reposer dossier in ka kan ka na donc i ka dossier n'a ka ɲi i ka na a feere mɔgɔ si t'o fɔ est ce que nin ka ɲi